Tifuna tithokoze a president kuti inuyo tingosintha dzina kuchoka mwina mmene amatchulira wena tikupatseni kuti mkwanilitsi, mkwanilitsi okwanilitsa zimene analonjeza. Mkwanilitsi Dr. Lazarus Chakwera olemba mulembe. Chifukwa ena dzana amabwebweta kuti a president palibe chimene akwanilitsa koma mafumu pano anena okha kuti akuziona zimene a president achita ndi zimene akuchita mdziko lino la Malawi. Ndiye kuti mumvetse bwino dzina loti mkwanilitsi Dr Lazarus Mccarthy Chakwera. A president mwakwanilitsa chani? Ine ndinena kwambiri chimene mwakwanilitsa ku unduna kwathu. Lerolo a President mwakwanilitsa kukhazikitsa National Youth Service. Dziko lino a President tilipo anthu opitilira 19 million tsopano. Koma pa 19 million imeneyi a President theka la anthu amene ali mdziko lino la Malawi ndi achinyamata. And ngati pali vuto lalikulu limene mwalipeza ndi ulova. Achinyamata ambiri olo kuno ku Neno alibe zochita amangokhala. Dziko lonselino achinyamata alibe ntchito zoti azichita. Chakutengelani inuyo a President kuchita mwachangu nkuonetsetsa kuti pasanathe zaka ziwiri mukwanilitse masomphenya anu komanso malonjezano anu amene munatchula mu manifesto yonena kuti mudzayambitsa National Youth Service. Mwachidule tinene mawu awa pakuti mwina ena amvetsedwa bwino tiwathokoze aja a drama amene atuluka apa fa afotokoza kuti National Youth Service nchiyani. Mwachidule amayi ndi abambo a president afuna kuti ku Malawi kuno mnyamata wina aliyense asangokhala apeze chochita adzithandiza iyeyo pakhomo pake komanso adzithandiza dziko lake. Awa nde masomphenya enieni a president. A president akuzindikira kuti mwina kule kulembana ntchito mma ofesi kapena mma factory nzosatheka tonsefe anyamata 9 million kukapeza ntchito mma factory kapena mma ofesi. Koma a President akhazikitsa National Youth Service ndi cholinga chokuti achinyamata tikhale ndi luso lodziyimira patokha komanso lusolo tithe kupeza nalo phindu lapaderadera. Nde simunalekeze pompo a President. Mmbuyomu takhala tikumakamba ndipo inu mukudziwa nkuyambira nthawi ya Kamuzu, kunakhazidwa Soche Technical College, Karonga Technical College komanso ma college osiyanasiyana. Kunabweranso anzathu anayambanso ma community colleges kumatenga mwina ana 20, ana 40 nkumati mwina dziko lisintha. Tiwathokoze anali masomphenya koma zinakanika kuti afikire dziko lonse. Koma inu mwabweretsa program iyi ndi cholinga chonena kuti achinyamata oposa 20,000 aziphunzitsidwa ntchito za luso komanso azithandizidwa chaka ndi chaka. Mwachidule a president dongosolo lake la program iyi losasankha malo, losasankha kumene munthu amachokera, losasankha kumene chipani chimatchuka. Munakatha inuyo a president kunena kuti ayi pakuti chipani cha Kongeresi nchotchuka kwambiri, nchotchuka dziko lonse tsopano, koma nchotchuka kwambiri ku Lilongwe kapena ku Dowa, ndipite ku Dowa nkakhazikitse. Koma mwabwera kuno ku Neno chifukwa ana awa, anyamata awa ndi anu. Ana awa, anyamata awa mmaakonda nchifukwa mwabwera kuno ku Neno kuti mudzakhazikitse. Nde program imeneyi a president ndi program imene ithandize achinyamata koma chimene chakoma mwa zimene mwapanga mprogram imeneyi a president nchonena kuti ma technical college aja amatha kungophunzitsa achinyamata carpentry komanso mwina mechanics kapena brick laying nkusiya potero koma inu a president mwaona kuti dziko la Malawi lili ndi zinthu zina zimene zingathandize achinyamatawa and nkhani yaikulu ku Malawi kuno ndi ulimi. Ulimi wa makono, Ulimi umene tingathe kuikapo zinthu zina zokuti zinthu zipite patsogolo. Mwachitsanzo kuno ku Neno a President kuja mwachokera mmamawa achinyamatawa akuphunzitsidwa ngakhale kuweta nkhuku mwa makono, kuweta ziweto mwa makono, kulima ulimi wa makono. Koma simunalekere pomwepa, pempho amapempha a Bright lija mwaliyankha kale. Akamamaliza achinyamatawa mwaika kale ndalama ndi mpamba okuti alandire achinyamatawa adzipita nakagwira ntchito. Simunalekere pomwepo a President mwanenanso kuti a NEEF mmapereka ngongole pitirizani kupereka ngongole kwina konseko Koma mwapaderadera mwanenanso kuti achinyamatawa akhale priority. Zija amapempha a Bright zija mwayankha kale a president kunena kuti ngongole priority number one akhale mmagulu amenewa achinyamata. Ndiye kuti mwachitsanzo achinyamata 20,000 kuposera apo adzilandira ngongole. Koma ngongole zimenezi adzilandira. ndi ukoma atalandira maphunziro, adzilandira ndi ukoma atalandi atakhala m'magulu, adzilandira ndi ukoma ataphunzitsidwa za mabizinesi, adzilandira ndi ukoma onena kuti iwowa akhala atapangidwa linki ndi ma anthu oti awagule malonda. Mwachitsanzo, nkhani ya nkhuku. Zu zumamvetsa chisoni a Purezidenti kuti tikumagulabe nkhuku kuchokera kunja kwa dziko. Nkhuku zomwezi zimene makolo athu ankaweta ndi kale ndi kale, lero nkhuku tikukanika kudziweta mdziko muno, tikagula kunja ku Mozambique ndi kwina nkumabweretsa mdziko muno. Tsono achinyamatawa akaweta nkhuku ndiye kuti ku Shoprite kuja sikudzapezekanso nkhuku ya kunja, ku South Africa, ku Game sikudzapezekanso nkhuku ya ku South Africa. Ku unduna kwathu mothandizidwa ndi ku Agriculture komanso unduna wa za Labour tikufuna kuti achinyamata amenewa tiapezere misika koma yapamwamba. Icho ndi chitsanzo chabe, a Purezidenti. Ndimafuna ndikuthokozeni malinga ndi nthawi, koma ndingonenapo zinthu zingapo zimene ngakhale Hon. Thoko anayankhulapo. A Purezidenti, nkhani yaikulu ya achinyamatawa njonena kuti anthu amagwiritsa ntchito nthawi ya kampeni moti ulendowu ubwezi inu mutabwera pa 2024 mwina kutatsala miyezi itatu nkumadzaanamiza anthu. Mwabwera kunoko zaka zitatu kampeni simukuganizako ayi. Ndinu president amene mukuganizira wanthu osati mavoti iyayi. Mukufuna kutukula miyoyo ya wanthu nchifukwa mwabwera tsiku la lero. Ena anakabwera kuno kutatsala mwina myezi sikisi kapena myezi folo. Nchifukwa chake amazira misewu ija uko. Kuzira kutatsala myezi folo yopanga kampeni. Misewu yomvetsa chisoni. Kuona, kuzira kwenikweni, kuzira kuti kuyamba pano pomafika uko kumene anayamba kukwataninso kodi? Kwathanso. Anthu aku Neno ndi anthu ofunikira ndi nzika za Malawi. Akuyenera kukhala ndi misewu yapamwamba ngati imene ili dziko kwina kulikonse kumene kumapita msewu. Nchifukwa chake inuyo a President mutabwera mwanena kuti msewuwo kumene inu mwayamba ufike wabwinobwino komanso ine ndigwirizane nawo a Mlauli. Chonde a President kayambireni konkuja ukhale nsewu wapamwamba ku Neno kuli a Malawi amapereka misonkho, a Malawi amene ndi dziko lawo ofuna akhale ndi zabwino zowathandiza ku Neno kuno. A President ine ndimafuna ndinene chonchi, mwatha tsopano zaka ziwiri muli pa ulamuliro nde wina amene watha zaka 12 osaonetsa china chilichonse nkumakayima pachulu nkumati inu mwalephera pamene nsewu ku Neno sanachite Enanso adabwera adalephera. Nde nnene ine ndine wandale ngakhale pano ndabwerera ntchito ya ku unduna kwanga. Inu siinu olephera a President ayi. Awononga dziko kwa nthawi yitali. Mene Kamuzu amalamula dziko lino bwana President kunali ma factory. Ku Mwanza kunali zipatso. Zipatso bwana ine ndinaphunzira pa Mwanza Secondary School. Tere kuno, ineyo, bwana, sine mlendo. A Mlauli adayambe kuno, ine ndimafika. Ndagwiranso ntchito konkuno kwa nthawi yayitali. Mmene zipatso imayenda, a President, anthu amakagulitsa zipatso kumene kuja. Ndiye kuti ma Nanchesi aja amapita kumene kuja nkumapezako ndalama. Adawononga. Icho ndi chitsanzo chabe. A President, dziko likumbutsidwe kuti kunali Lever Brothers Malawi Limited imene imapanga mafuta ophikira otchedwa Kazinga komanso Covo. Achinyamata ambiriwa samudziwa Kazinga ngakhale Covo. Adaononga, adathamangitsa Kazinga ngakhale Covo. Lero amene adathamangitsa Kazinga ndi Covo ndi amene akunena kuti mafuta ophikira atani kodi? Adula. Koma ifeyo ndife anthu azeru tudziwa kuti ndi utsogoleri wanu ma factory abwereranso mmalawi. Mafuta omachita kuoda kuchokera kunja apresident ngati adula kunjako kuno angafike pamtengo otchipa ngati? Zosatheka. Nkofunika mafutawo tidziapanga konkuno. Nkofunika tikapanga konkuno mafutawo nde adzitani mafutawo? Adzitsika mtengo. Osati mafuta okaoda ku south africa nkumayembekeza kuti kuno adzatsika mtengo. Kumeneko ndekuti sitikuganiza bwino. Nde a pulezident ndifuna ndinene mawu awa inu ndi osalephera. Misewu mwayambapo uwuwu tiyeni tiwumalize mpakana kukafika ku Tsangano komanso tiwumalize mu nthawi yake pomafika 2025 ikhale Neno high way imeneyo a pulezident mukamadzabwera nde kuti kuno mutsegulira msewu. Komanso ndifuna ndithokoze a pulezident ndithokoze kunena kuti inuyo a pulezident mudayamba bwino nkhani ya mbewu. Mbewu a president fetereza kuno anthu chaka choyamba adagula bwino kwambiri chaka chapitachi panali mavuto koma mavuto amenewo mwanena nokha a president poti mdayambitsa ndinu munthu amene anapanga galimoto ikakhala yavuta galimoto amayikonzanso ndiyemweyo inu ndi amene mwayambitsa fetereza otchipa inu ndi amene mwapezanso njira zothana ndi mavuto amene apezeka ku feterezako Nde wina akamanena kuti siyani fetereza ng'oo awuponda anthu awa afuna fetereza apresident fetereza abwere kuno anthu afuna kuti alime tikakhala mmaofesimo tikamalandira ndalama tikamagwira ntchito kenako tikadzuka nkumati siyani apresident achakwera msagulitse fetereza otchipa kumidzi tikuwalakwira anthuwa. Tisamakonde anthuwa mnthawi ya mavoti yokhayi. Moti a Pulezidenti tikuthokozeni inu kuti mukupitirizabe nkhani ya fetereza. Komanso momaliza ndinene mawu awa, munakatha kundituma ine a Pulezidenti kuzatsegula National Youth Service. Munakatha kuwatuma Hon. Lucius Banda, advisor wanu on youth. Munakatha kuwatuma Hon. Vera Kamtukule kuja ku Labour. kapena ku TEVETA munakatha kuwatuma ngakhale a Thyolera advisor munakatha kutuma wina aliyense kubwera kuno olo kuwatuma Hon Thoko Tembo kuti Hon a MP pakuti inuyo a president pa msonkhano wanu mukabwera kuno mmaonetsa kuti kaya kuli phungu wa dpp koma poti ndinu president wa dziko phungu amene ayankhule pa msonkhano wanu ife timakanika nthawi imene ija anzathu akulamula Ife kubwera pa msonkhano olo osatitchulako dzina lero si izi otsutsa boma akuyankhula pa msonkhano wanu ukoko nde kuti ndinu mlerakhungwa kaya president ukoko nde kuti ndinu munthu osamala anthu kaya president chifukwa iyeyi thoko adzidziwa kuti a presidentiwo ndi president wanga zimene wayankhula thoko kuno nzokhuza anthuwa tiyeni tisiye ndale tikonde dziko lathu la chani kodi la malawi tiyeni tisiye ndale titsogoze ndale yotumikira tionetsetse kuti mpakana dziko la malawi litani kodi lisinthe Ndikupempheni a Malawi awononga dziko nthawi yayitali zaka ziwiri zokha munthu sangakonze dziko koma ukafika pa depot nkumadikira basi nde ukawona kuti basi yakwanu sikufika koma ya kwa mzako yatani yafika umalimba mtima kuti tsiku lina yanga idzatani basi idzabwera nde ngati zaka ziwiri a pulezidenti msewu awuyamba Zaka ziwiri chinyumba chija chamangidwa kuja. Zaka ziwiri nyumba za polisi zamangidwa kuja. Zaka ziwiri National Youth Service ayamba. Munthu uyu athandiza dziko la Malawi. Tiyeni tilimbe mtima. Munthu uyu atukula dziko la Malawi. Osamvera madzeradzera, amatero Achewa. Komanso kwathu kuli mwambi, ndimalize motero. maliro akatuluka msiwa bwana sabwerera mwambi umenewo ngovuta kwambiri dpp idabwera idalamula idayeserako timapatsa ulemu koma maliro amachita adatuluka sadzataniso amene aja kodi sadzabweraso ife tikafika pamalo zaka minimum ndi 31 ndiye kuti tabwera pano a president tikhala 31 amene mukayikira bwerani tijoineni ndipo sitisankha munthu ayi kaya ndi kumneno Ndiponso m'mati nnene mawu awa, anthu adzidabwa kuti akatsonga ali kuti. Akatsonga mwawatuma kukagwira ntchito ku India ndipo ali kunja kwa dziko lino. Akatsonga bwezi ali pano namakondwera kuti a President abwera kwawo. Namakondwera kuti inu mdasankha kukhala Minister of Trade chifukwa inu simsankha kuti munthu amachokera uku ayi. Inu ndinu President wachikondi. Anyamata a dziko lino. athandizika, anyamata onse dziko lino apindula ndipo sitisankha kumene mwana akuchokera kaya ndi ku Phalombe kaya ndi kwawo kwa Peter Mutharika kwa Chimaliro National Youth Service ikafikako kaya ndi kwa ndani kwa a Chaponda National Youth Service ikafikako chifukwa inu a Malawi inu a President simuyang'ana anthu andalewo muyang'ana anyamata ali kumudziko inu muyang'ana mwanayo muyang'ana dziko la Malawi mufuna dziko litatani kodi litasintha ndipo ife ku unduna kwathu Tigwirana nanu ntchito. Ndipo ndifuna nnene pano, amadandaula anthu ena mmaunduna mwawo kuti mwina anthu amapondereza. Ine a President ku unduna kwanga kuli anthu olimbikira ntchito. Ndiye ndifuna nnene pano, akulimbikira ntchito ndipo ndi anthu abwino. Chimasoweka kumeneko ndi zimene mwachitazi. Mwatipatsa 3.5 billion Mwatilonjeza 20 billion chaka cha mawa. Mwatilonjeza kuti neef idzipereka ngongole. M'pamene anyamata asinthire. Tikamadzapita ku kampeni sitidzawuza zimene tidzachite koma zimene tatani kodi? Tachita. Ndi mau amenewa a president ndipemphe Mulungu akudalitseni koma modzichepetsa ndikupempheni kuti muyankhule ku mtundu wa Malawi ndipo pitirizani Mulungu akudalitseni pakuti inu zimene muchitazi mwatumidwa ndi Yehova. Ambuye akhale nanu. Zikomo kwambiri a president.